never boma ilomweli amalawi akudziwa amalawi azunzika olo utawapatsa ndalama utapanga bwanji people cannot vote for you anthu akufuna kusintha olo iweyo utapikisana ndi galu anthu avotera galu olo iwe chakwera utapikisana ndi buluzi anthu avotera buluzi chifukwa chani anthu afuna kusintha dzulo kwatuluka lipoti akunena kuti ana 6 banja la anthu 6 pa khomo kuti adye nkukhuta amene akukhala kukawale amene akukhala kubangwe amene akukhala ku luwinga banja la anthu 6 akufunika ndalama yokwana 900000 lero ma civil servant akulira akupita ku msewu ndikumadandaula kuti iwe president kweza malipiro wakweza katundu tavomera kweza malipiro chifukwa a- apresident amenewa tikudabwa nawo akusaka ndalama za kampeni atenga vitumbiko mumba kumalimbana ndi amwenye amalawi ndiomvetsa chisoni kwambiri ndikuona akuchemerera ndithu kumamuchemerera vitumbiko mumba mukuchemerera chani vitumbiko mumba akuopseza amwenye chimene akufuna iyeyo ndi ndalama za kampeni amwenye aziopa ampatse ndalama za kampeni people don't know akuti ayi akugwira ntchito ngati akugwira ntchito apite kwa capital hill akamuuze chakwera kuti bwana onjezerani malipiro a ma civil servant ndi 44 koma chifukwa chani akulimbana ndi amwenye anthu obwera amakhala mantha ndiye zimene akuchita vitumbiko mumba akupita kuwaopseza kuwatsekera makampani ndikumaopseza ndi cholinga choti anthu aja aziopa azipereka ndalama kwa mcp chifukwa anthu ambiri amwenye amene akugundidwa samasapota mcp mufufuze makampani onse amene vitumbiko mumba akuyendera amwenye amene aja amadana ndi mcp so akuwachita target ndi cholinga aziwapatsa ndalama amwenye amene amasapota mcp sakusakidwa akuzunza anthu akuba forex koma sakusakidwa chifukwa ni mbali imodzi ya government koma mupeza mmalawi wina wake akuti ayi vitumbiko mumbayi eya ndi tsogolo vitumbiko mumba this vitumbiko mumba that inu chimbava ichi ndi yemweyu amene anaba 1.2 billion ku cear 20 ndi yemweyu pitani ku nsanje mukapeza njanji njanji sinathe koma ndalama zokwana 128 billion zinasowa angafotokoze vitumbiko mumba kuti ndalama zinapita kuti 128 billion anaba mcp mogwirizana ndi mumba mupite ku NOCMA kuli makampani Camel Oil Addax Augusta makampani amene aja anabwera ndi mumba akuba ndalama za mafuta mafuta kumasowa mdziko muno iye nkumalemera lero akuopseza amwenye akuti amwenye aziopa azipeka ndalama okay if you are real upite ku Capital Hill ukamuze chakwera mawa atiza kuti ma civil servant ana Capital aja mwaonjeza salary ndi 44 osalimbana na amwenye amalawi tikaphunzira kunena zoona dziko lino litukuka munthu kungobwera nkukupatsani fundo basi mwamba khulupirira that is why 2020 munavo- munavotera zisiru lero mukulira anakunamizani fetereza muzagula 4400 iyayi muzagula shuga 200 kwacha muzagula sopo 20 kwacha inu nkukhulupirira lero mukulira malonjezo amene anthu akulonjeza osamvera panopa tikufuna munthu amene ali ndi experience ndinene zoona panopa joab kuti mlimi wa ku malawi wazunzika kwambiri kuti akampeze fetereza 25000 kwacha sipano ndekuti alime mwina maekala awiri matumba 4 osakwanitsa makuponi amene akungogawa mwina kuponi ija makuponi 4 mudzi wa anthu 100
ndiye timanena kuti Muammar Gaddafi Idi Amin kamuzu banda sanaganizire kuti adzachoka amapha anthu kuzuza ndikuna pano ali m'manda iwe chakwera usamale ukamatuma zigawenga kumakhapa anthu uzikumbukira nthawi time is very dangerous kumaiopa pofika 16 september ngakhale anabel john tembo kandi jezebel sazakupulumutsa history is the best teacher